I y'a ye, i b'a ye a bɛ presser sini dugu ka jɛ, unhun, aw ko sini fana ko ni n sera ka 50000 sɔrɔ ka fara nin kan, hun, parce que o b'a sɔrɔ sisan 20000 kunko de nana, yani Ala faral'a kan ni dugu jɛra n'a ye 50000 sɔrɔ, a b'a fɔ ko non ko ni Ala sɔnna ko sini fana n'a kɛra tantɔ, i y'a ye a bɛna laban a bɛna fɔ ko non ne bɛ nin dafa ka kɛ 100000 ye, a bɛna b'o la a b'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen ko million b'o sɔrɔ, a b'a nin da o kan. o de kosɔn adamaden nata tɛ se ka fa fiyewu f'i ka sa o de kosɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen de ka sɔrɔ adamaden bolo n'o don tɛ i tɛ sɔrɔ kɛ a tɛ ɲɛ parce que kunko tɛ o fɛn ye laturu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ ala tɔgɔ wɛrɛ la mais laturuden n'i y'ale baara don dɔn a bɛ baara don min n'i y'a baara o don na a bɛ jaabi i bolo ni asiriji min bi ko ala ma bi latigɛ i ka saya kama o kuma o bolo yɛrɛ tɛ bɔ yɛrɛ o bɛ cogo min na dɛ i bɛ fɛn min dɔn n'i y'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten n bɛna laturuden kelen pe de di kanubagaw ma o ka nin kelen lamɛn o k'a kɛ parce que nisɔn ka di bi kojugu sisan n'i ye nin yɔrɔ in fɔ a bɛ an yɛrɛ walawala kosɛbɛ vraiment nka diɲɛ fɛn bɛɛ fo mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ don bɛɛ hɛrɛ don bɛɛ i da bɛ nin fɛn in na waati dɔ la ala b'a ka sebaaya jira foyi tɛ ala ta bɔ o ye tiɲɛ ye hali ne bɛna min di sisan o tɛ k'a fɔ ko don o don i b'a kɛ o bamananw b'a fɔ ko bilankɔrɔla o tɛ malo ne ta ye min ye en tant que nin bɛ yen e jigi tɛ tigɛ sinon i y'a dɔn dɔ tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ se ka kalo yɛrɛ ta k'a ban mɔgɔ t'a fɔ ne ma hɔn
o bɛ yen laji la mɔgɔ tɛ ala bɛ kɛnɛ min kan maa tɛ jɔ yen o
ala b'a jira e yɛrɛ la parce que n'a y'a kɛ e sago ye e bɛn'a fɔ ko ala ko yɛrɛ tɛ yen o de kosɔn i mana fɛn o fɛn ɲɛ dɔn cogo o cogo don dɔ i b'a kɛ k'a dɛsɛ a tɛ k'i sago ye o don o ye ala ka masaya nalen de ye o don i y'a faamuya ne bɛna laturuden dɔ de di laturuden m'a fɔ ko i bɛna to ka kɛ don o don dɛ i b'a kɛ siɲɛ kelen de ye i y'a mɔgɔ k'a lamɛn ka ɲɛ dɛ i bɛ taa mangorosun yɔrɔ mangoro ni a yɔrɔ dɔ sɔgɔra i b'a sɔrɔ kɔliji bɔlen don yen i bɛ taa o kɔli cɛ samakɛ n'i y'o sɔrɔ i bɛna tiganinkuru de ɲini tiganinkuru finman i b'a den wɔɔrɔ de ɲini i b'a sisi n'i y'a sisi i b'a kɛ daba de ye i y'a ye papier sɔrɔ ni ne kɔni don ne b'a kɛ saga golo de la ne bɛ saga golo tigɛ morceau naani n bɛ sɔrɔ ka tiganinkuru finman n b'a sisi n bɛ sina ka badara ali ci saga golo kan k'a kɛ fois ye n'i y'a ci ka taa tan i b'a ci ka dɔ in cɛ tigɛ k'a kɛ fois ye e ka o den naani dilan i ka so serege naani i bɛ si so min kɔnɔ o serege naani mangolo in ɲɛji taa o kɛ ka badara nɔrɔ kogo serege naani na ya i k'i da i ka so kɔnɔ haju min b'i bolo i b'a fɔ ala k'i da ni dugu jɛra kana kuma maa si fɛ ji dɔ don i da kɔnɔ i ka sina ka o pu badara den naani kan i bɛ dɔ nɔrɔ kɔrɔn fɛ tilebin fɛ bayanfan ani worodugu ni dugu jɛra yanni i ka kuma i bɛ fɔlɔ ka ji de k'i da kɔnɔ ko o tu a kan sama kɛ i munumunu o ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka ɲɛnamaya ko fɔ ala ye mm. i ka jigiya fɔ ala ye sɔrɔ fɔ ala ye mm. ya i ka sɔrɔ ka bɔ i ka t'i ɲɛ ko n m'a fɔ don o don i ka to k'a kɛ dɛ k'i to so kɔnɔ ni san yɛlɛmana ya n'i ye san fila jɛ sɔrɔ n'i m'o so ɲɔgɔnna jɔ ya n bɛ ka fɛn fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ nkalon en tant que i bɛ si o so kɔnɔ I y'a ye i tɛ se ka malo fyewu, i t'a mɛn fyewu ko faama taara karisa minɛ ka taa datugu, unhun, ayi o tɛ kɛ k'i to o so kɔnɔ, i y'a ye i t'a mɛn o so kɔnɔ ko ne ka bi nasɔngɔ ma sɔrɔ, i t'o mɛn yen fyewu, unhun, i y'a tarabuden, yɔrɔ dɔ, yɔrɔ, i m'a ye kuma dɔ n b'a fɔ ko laturuden filɛ, n'i y'a maitriser i tɛ se ka walan san a kama, i y'a ye brousse kɔnɔ i tɛ walan yɛrɛ ye laturudala bolo mais n'i donna ka diɲɛ don o don a bɛ mɔgɔw dilan i n'a kelen ye walan tɛ laturudala bolo brousse kɔnɔ dɛ mais kalanbolotigiw y'an pousser ka don a bɛ da fɛ filɛ dɛ i m'a faamu o de kosɔn ne ko kalanbolo tɛ dɛ yɛlɛma in i bɛ tila ka na lasi b'a d'i ma lasi ɲɔgɔnna de b'a d'i ma sinon k'i to yɔrɔ min na i bɛ jama cɛ ma o ye tiɲɛ ye ala ka nin bɛɛ lajɛlen jigi tugu ya n bɛ se ka nin di mɔgɔw ma n'i ye nin k'i ka yɔrɔ la i bɛ se ka laɲini wɛrɛ kɛ ala ye pour que dɔ ka fara i kan mais e fana bolo k'i bɛ malo i tɛ malo mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko aa ko don o don ne bɛ taa n ka feerekɛyɔrɔ la ko foyi tɛ ka sɔrɔ dɔ bɛ ka sɔrɔ dɛ ale de bɛ ka jɔn voilà sɔrɔ t'a la voilà dɔ ko k'i b'o karaba aa ma baara o kɔni parce que an bɛ fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ye e m'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko n bɛ nafolo baara kɛ ko ka dɔ tigɛ ka b'i si la ko baara bɛ yen dɔw b'a ko i bɛ se ka mɔgɔ di ko k'o kɛ nafolo bɛ fɔ samake ne taara bɛnɛ ne bɛ taa bɛnɛ san min na dɛ ne taara ko n b'a fɛ ka nafolo baara yɛrɛ de kɛ nafolofin hali n'a bɛ bɛn ne ni ma ya e ma fi ni ala y'i bɔ ko o ko la maa si tɛ se k'i don yen tugun dɔ ye ne lasigi dɔrɔn a ko lasi taa mandiya ɲini i ka siritigɛla ɲini n'i ko diyara mɔgɔ ye i bɛ miliyɔn mara N'i ko diyara mɔgɔ ye i bɛ miliyari mara a ye musali surumani ta jɔn na a ko e ɲɛna ko karamɔgɔ ayidara ye nafolo baara jumɛn de kɛ a ye mandiya dɔrɔn de ɲini don min na a b'a ka wajuli daminɛ fo mɔgɔ bɛ ɲugun a la mɛ jama filɛ a nɔfɛ bi olu de bɛ ka jansa bi minnu bɛ k'a d'a ma bolo caman de don ale bolo kelen tɛ se ka ban nin dun na o don don dɔ bɛ fara dɔ kan ya i bɛ taa ɲɛfɛ dɛ a ko maɲu sanbara ta i k'a lajɛ o b'aw ka jamana kɔnɔ yen a b'a ka tabali sigi don min na fila fila tan tan mugan mugan lasi bi dun a t'a ka sɛriwisi yɛrɛ baarakɛla dɔw dɔn a ko nin dɔrɔn de don aw b'a fɛ bi ka nafolo baara kɛ bi sini ka taa etazi jɔ i bɛ taa karamɔgɔkɛ min fɛ i b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'o kɛ mɛ don o don dɔ bɛ ka fara e kunnama kan ya i b'a dɔn i bɛ ka janya de nafolo baara nin dɔrɔn de ye sinon n'i taara maa maa fɛ wari min b'i bolo i b'a bɔ k'a di e de bɛ k'ale ka nafolotigiya ye parce que a b'i ka wari minɛ k'a bila e m'a ye u b'a fɔ ko nafolo baara tɛ se ka kɛ wari fitinin na n'e taara waa kɛmɛ di sisan karamɔgɔkɛ ma ya n'a ye baara kɛ n'a ma ɲɛ jɔn de kɛra nafolotigi ye aw fila la karamɔgɔkɛ bon e dun b'a kalama e kelen de taara e ta di n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ tan de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale ka so o don dun n'ale ye miliyɔn duuru sɔrɔ jagoya don i b'a fɔ ko aa ko dɔɔni bɛ kara na i y'a min yɛrɛ bɛ ne tɔɔrɔ o karamɔgɔ kelenw de bɛ wuli tuguni min ka fisa n'o ye u bɛ fantanw ka wari minɛ ka taa di olu kelenw de ma tuguni c'est à dire min ka fisa na ka taa wari di olu ma quoi o de kosɔn ne ko lasi tɛ se k'o kɛ yan ne t ne ta k'a di ne ka fisa ni minnu ye ya ne bolo o de ye baraji ye ne bolo ala bɛ dɔ fara o de kan mɛ kana nin ka hakɛ minɛ o tɔɲɔlen de don walima i ka hinɛ o la k'a kɛ fu n'a ɲɛna a bɛ min d'i ma o ka ca e kun na min fɔ a ye mɛ y'an bɛ ɲinɛ nin kɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen jigi tugu laturuden min n'i y'a fɔ tan n'i y'a k'i jigi bɛ tugu n'i y'a ye ne ko n ko dɔrɔmɛ kelen kelen ninnu na n ko y'a ye n ko ne tun tɛ fɛ k'a kɛ mais kanu o ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye Numu de ko ne ma Lasi nin dalilu min filɛ nin y'i bolo n b'a ɲini fɛ an karamɔgɔ tɔgɔ cɛnnen don arajoso in na dɛ a ko n b'a ɲini fɛ nin bɔ i ka nin kɛ k'an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɔ jama bolo ne ko Numu tiɲɛ yɛrɛ la ne tun tɛ fɛ ne bɔrɔ ka tɛmɛ ne ni mɔgɔ si cɛ a ko Lasi n b'i ɲini ni sinankunya ye tiɲɛ ye e ka nin dilan hali n'a y'i diya den fila dɔrɔn dilan i k'a di mɔgɔ fila ma k'a lajɛ ya n'i y'o fana kɛ o kuma ka ca ne yɛrɛ kun ko n bɛna den tan ni duuru dilan mais ne nan'a ye n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn kɛ a kɛ i bɛna kɛ kun min na ya n'i ma se ka tɛmɛ o kan kana sɔn i ka dɛsɛ ne y'a lajɛ sunkalo ye tile bi saba di n ko nin na n bɛ den bi saba dilan sunkalo yɛrɛ bonya kama ala ka se ka a ka jɔnw ɲɛji cɛ ya o de kosɔn an y'a kɛ tan Samake ala k'an bɛɛ lajɛlen jigi tugu inshallah ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ka da kan an bɛ turabu so tan ani wɔɔrɔ kɛnɛ kan ɔ n'an sigira o kɛnɛ kan sanga ni waati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ et puis an b'a jira aw la k'a fɔ ko ni ala sɔnna aw ni fɛn min ka kan aw b'o sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna sabula dɔnni tɛ fila ye Fayida minnu bɛ di dɔnni don e yɛrɛ ka se k'a ta i k'a labaara an bɛ segin ka na an karamɔgɔ Lasi fɛ teliya la i n'a fɔ an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ tiɲɛ na ale bɛ luwanse kɔnɔna a ka da ye don o don a ka wari sɔrɔ ayiwa Lasi bɔra ka fayida min di nin ye ni maa min bɛ so kuru kelen kɔnɔ i bɛ luwanse la parce que waati dɔ la n'i ko i bɛ dutigi ka so tunkun naani bɛɛ kɛta sɔgɔma k'i bɛ wuli ka yaala peut-être i ni sotigi dɔ tɛna bɛn a la cogoya si la ayiwa ni maa min bɛ luwanse la ale bɛ se k'a kɛ cogo di walima ni fayida wɛrɛ bɛ yen ka di olu fana ma u bɛ se k'u ka luwanse sara ɲini min na ne ye min f'i ɲɛna
golo tɛ wajibi ye n'a y'i ja ni yiribulu y'i ja i bɛ nin ci a kan ne m'a fɔ don o don dɛ i y'a kɛ don min dugusajɛ i bɛ nin kɛ o don o y'a bannen ye pewu kana segin a kan tuguni yɛrɛ i bɛ to so kɔnɔ i b'i halala jɔ ya fɛn min yɛrɛ bɛ adamaden lataga ɲɛfɛ i bɛ k'i yɛrɛ balo i tɛ ka malo ya i bɛ waso de
o tɛ mais mɔgɔ de ko diɲɛ don o don tɛgɛ fila e k'o minɛ ni bolonkɔni kelen o fana tɛ se ka kɛ o ya dɔnni ye tiɲɛ ye dalilu ye tiɲɛ ye i y'a garisɛgɛ ye ɲini ye tiɲɛ ye nafolo ɲini ye tiɲɛ ye mais samakɛ nin si tɛ baara bɔ e yɛrɛ ka ne lajɛ ni ne ye don o don i b'a sɔrɔ dɔ bɔra ne na n fasalen don
samakɛ n'an sigira k'an bɛ ka wari sɔrɔ ka ban don jɔn na o bɛna jɔ i t'o don dɔn n'i ye waritigi ɲininka don o don a b'a fɔ ko min b'ale bolo k'a bɛ sɔn ka ban o jɔrɔ b'a la dɛ a tɛ min bolo o fana hakili k'ale t'a sɔrɔ o de kosɔn dugujɛ tɛ se ka waritigi minɛ bisimila donc n'i ye nin ta k'a lajɛ i bɛna ye cɛsiri o de bɛ laban ni ne ye dadulu d'i ma n ko n'i ye nin kɛ i bɛ kɛ baana ye n'i y'a minɛ k'a kɛ k'i da so kɔnɔ i y'a ye i tun bɛ minnu ɲɛma olu bɛ tɛmɛ e kan parce que foyi tɛ baara yɛrɛ de bɔ ya n'i mana diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ f'i k'a labaara de pour que dɔ ka fara a kan e tɛ se k'a dɔn ko gɛrɛsɛgɛ b'i la f'i ka taa gɛrɛsɛgɛ ɲini yɔrɔ la i t'a dɔn fana ko baara bɛ sɔrɔ kɛnɛ ma f'i ka bɔ i siso da fɛ i y'a n'i tora i ka so kɔnɔ i tɛ se ka ninnu kibaruya sɔrɔ bon n'i bɔra kɛnɛ ma fana i bɛna dɔn k'a fɔ ne ɲɔgɔnna dɔ filɛ nin ye ne ka fisa ni nin fana ye nin fana ka fisa ni ne ye Donc n'i ye ɲɛnamaya yɛrɛ ta ɲɛnamaya gulogulo bɛ ɲɔgɔn na ka taa ten ne ye dadulu min di badara kane ye n'i y'a kɛ ya i jigi bɛ tugu ni ala sɔnna laturu so tan wɔɔrɔ kɔnɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan an bɛ fɛn fɔ laturuden ka laturuden yɛrɛ to ye min ye an b'o de ɲɛfɔ mɔgɔ ye pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya o de kosɔn n'an bɛna fɛn kelen min fɔ an bɛ se ka taa an ka segin caman kɛ ale kan parce que a kun ye minnu bɛ k'a lamɛn a lawulen don olu dɔrɔn de kama minnu bɛ ka si k'an lamɛn olu ka se k'a faamuya n'o y'a faamuya k'a kɛ ya a bɛna wolo o de la parce que ne ta tɛ dɔnni ye ne ma na ni dɔnni ye diɲɛ kɔnɔ ne fa ma na n'a ye n ba ma na n'a ye ala yɛrɛ de y'a ka kiraw a ka mɔgɔ ɲumanw a y'olu kɛrɛnkɛrɛn ka nin dadulu in di olu ma Ya n'i kɛra ala ɲɛsiranbagatɔ ye i b'a ye a b'a ta k'a di e fana ma n'i bɛ siran i hadamaden ɲɔgɔn gasi ɲɛ a bɛ ɲɛ e fana bolo o de kosɔn dutigi tun b'a lajɛ dɔnni bɛ min na a bɛ denkɛ tan wolo i b'a ye a tɛ dɔnni di nin si ma a ka lamɔden walima a bɛ den kelen lajɛ a denw na min bɛ se ka gindo mara a b'a d'o ma parce que olu tun bɛ mɔgɔ su ye i y'a dɔnni bɛ maa caman bolo bi olu n'a man kan olu yɛrɛ tun man ka kɛ a kɛ yɔrɔ yɛrɛ la mais olu bɛɛ de bɛ ka waso ni dɔnni ye bi o de kosɔn karamɔgɔw bɛ ka ɲɛdonya kɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ ɲinɛna kiliyanw kunko kɔ olu ɲinɛna kunko min b'u yɛrɛ da la olu y'u kɛ ɲɔgɔn kan kunfin tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan n'i ye kunfin fila bila ɲɔgɔn na dɔnnibaga de y'u bila ɲɔgɔn na n ko kunfin y'o hakili sɔrɔ mais mun na anw karamɔgɔw anw tɛ hakili sɔrɔ k'a dɔn ni ne ye nin ka duloki sɔgɔ ne ka kulusi bɛ sɔgɔ a nɔ na samakɛ il faut qu'i k'o de jate minɛ kunfin bɛ taa ɲɛdonya ta k'a ɲɛsin karamɔgɔkɛ ma yɔrɔ o yɔrɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ de ye wo jira a la kiliyan nana e fɛ yen e ko ko e e bɔra adama fɛ bi yan walima ale ko ko ne bɔra adama fɛ ne yɛrɛ tigɛra a la o de kosɔn ne nana yan ne y'a fɔ aw ɲɛna a bɛ aw yɛrɛ ye o adama bɛ se mun na n'i y'a dɛmɛ k'o fɔ n'a bɔra e fɛ a bɛ taa fɔ a fana fɛ k'a bɔra e fɛ dɛ n'a nana fɔ ɲɛna k'a nakun a k'a ɲɛf'i ye a bɛ se ka kɛ e fana bɛ se walima i dɛsɛ a tun min fɔ a bɛ ɲinɛ o kɔ i y'a anw de bɛ ka ɲɔgɔn pousser ka ɲɔgɔn bila dingɛ da la a laban an bɛɛ bɛna jigin ɲɔgɔn fɛ nka ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi lajɛlen kisi a la a diyara an ye an b'i fo kosɛbɛ n'ala sɔnna an bɛ ka kɛ bon ne taara a ta a fɔra ko n'i ye nin kɛ i bɛ kamanagan min kɔnɔ i bɛ bɔ a kɔnɔ bon ne min bɛna taa ta ne bolo yanni sini cɛ ne kan ka fɛn de sɔrɔ pour que k'a dɔn ko kamanagan wulila bisimila ne taara ta n'o haju ye ɔ ne nana ka na utiliser ne ye kalo kelen kalo fila kalo saba kɛ ne ma fɛn ye n bolo n bɛ se ka min présenter mɔgɔw la mais ne tun bɛ ka jɔrɔ n ko sini ne bɛ malo kalo saba kɔnɔ ne ma malo bon i bɛna ye n'aw ko k'aw bɛ kuma ɲɔgɔn kɛrɛfɛ aw tɛ ɲɔgɔn faamu karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'a dɔn ne bɛna nin min di n'i y'a sɔrɔ karisa kan ka malo sini nin b'a permettre a tɛ malo ɔ mais min bɛna taa ta o taara a ta ko karisa ko ko n'i ye nin kɛ k'i ka gɛlɛya banna ɔ ale y'a ta kalo saba ale ɲɛ b'a la ale ma fɛn sɔrɔ mais a bɛ ka se k'a yɛrɛ balo a ma malo fana bon n'i y'ale ɲininka a b'a fɔ k'a ma jaabi o bɛna fɛn o fɛn ta a bɛɛ ka ɲi ma résultat y'a la mɔgɔ b'o yɔrɔ de la samakɛ ne delila k'a di mɔgɔ ma n bɛna se k'a di bi ni mɔgɔ min y'a jɛ n tɛna segin a kan tuguni n'i bɛ fɛ ka siri tigɛ ka bɔ i yɛrɛ la san kɔnɔ pewu mɔgɔ minnu b'i nɔfɛ olu k'a fɔ ko karisa sigi bɛ dadulu dɔ kan n m'a fɔ i bɛ se diɲɛ bɛɛ la dɛ mais n'i y'a kɛ kana mɔgɔ tɔɲɔ dan i yɛrɛ ma i y'a mɔgɔ tɛ se fana na ne ko ten ahɔn e ka taa kungo kɔnɔ i ka nkaro ɲini nkaro sun bɛ meleke yiri wɛrɛ de la i ka nkaro minɛ i k'a tilen i kundama bɛ bɛn min ma mansa solonmani ci ka jigin ka na bila fo i sen kɔrɔ dugu ma nkaro sanfɛ muru tɔ yɔrɔ bɛ i ka nkaro cɛ ci mais kana fara ka bɔ ɲɔgɔn na i y'a don ka bɔ nkaro kɔnɔ n'i ye muso ye walima n'i ye cɛ ye siɲɛ saba k'a la n'i ye muso ye e ka don ka bɔ siɲɛ naani i ka na so i y'a n'i y'a sɔrɔ i bɛ ka yala ka siritigɛla ɲini walima i bɛ ka yala ka juguya lakari ɲini o san mun bɛ kana gɛrɛ mɔgɔ la tuguni siritigɛla nɔfɛ ko ne ko ten ala y'i ka siri tigɛ o don ne de ko ten i ma ye burusi kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw kɛn bɛ k'a ci k'a bila sirafara la o fana sarakacogo b'a dan na mais ne ni min di N'i y'a kɛ n'i nana da su fɛ e donna nkaro kɔnɔ ka bɔ cogo o cogo yanni ka dugu jɛ n'i wulila sɔgɔmada fɛ i bɛ segin k'a lakali mɔgɔ ɲɛna ta i donna kɔnɔ cogo min na i b'a ye ten image la ya e bɛna a ye ko min tun b'i kɔ o bɛ ka boli e yɛrɛ tugu b'olu kɔ k'o gɛn ala b'a jira i la depuis yen nɔ ko bon ko i kora k'i jɛ de samakɛ a tɔ bɛ to i bɛ fɛn mun nɔfɛ i k'o ɲɛɲini nin ye siritigɛlan ye ka mangoya gɛn ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ ninnu de b'a kɛ n delila k'a di gan kan mais gan ta la n'i y'a kɛ kisɛti don mɔgɔ tɛ se k'i bon kɔrɔti la mais n'i y'a kɛ k'i to bange kɔnɔ i tɛ den sɔrɔ
bisimila ka taa gansun lajɛ i kundama k'a cɛ ci k'a fɔ ala i ka da yɛlɛ ne bɛna don e ka don a kɔnɔ ka bɔ ka don a kɔnɔ ka bɔ siɲɛ saba e ye cɛ ye ya n'i y'a kɛ ni nɛgɛ donna i la ne tɛ halala ye n'i bɛ waa kelen sɔrɔ tile kɔnɔ n'i ye kɛmɛ fila sɔrɔ o don na a fɔ ko i ye sarakaba bɔ de mais maa tɛ se i la o dugu kɔnɔ kɔnɔ ne de ko ten e bɛ ten i ni gɛrɛbu bɛ sɔn ka accident kɛ fɛn i la ayiwa ayiwa karamɔgɔ la sigi diyara n ye kosɛbɛ halisa an bɛ to laturu kɔnɔ An balima minnu bɛ tunga fɛ dɔw b'a fɛ a caman bɛ yen bi a bɛ se ka laturu ci ala ni aw yɛrɛ ka cɛsiri ala ni aw ka wuli ka jɔ caman bɛ yen bi o yɛrɛ kɛn bɛ laturudala ye tunga fɛ o yɛrɛ tɛ baara wɛrɛ kɛ bilen ni laturu tɛ ala ni aw yɛrɛ ka dɔnni fɛ ɛɛ Caman bɛ ɲininkali kɛ ko laturu a bɛ se k' olu dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ tunga fɛ kojugu garijɛgɛ ɲini sira ma i bɛ se ka fɛn min kɛ ka bɔ walima i bɛ se ka fɛn min kɛ laturu la k'a ci k'a bila i kun ɔ ko fayida jumɛn kan ka di olu ma i y'a k'a di i ka kɛnɛ in a bɛ sankɔrɔta sɔrɔ jamana kɔfɛ tile kelen n bɛna o de dalilu di ne yɛrɛ b'a kɛ mais n bɛna di mɔgɔ mɔgɔ bɛ papiye t'i bolo i b'a kɛ k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ k'i tɛ baara jɔlen na a kɛ k'a lajɛ n'i y'a kɛ ka sɔrɔ dɔ ka papiye b'i bolo ka baara kɛ n'i y'a sɔrɔ ni e ye sara ta a b'a tila fila ye a bɛ diɲɛ parce que i bɛna papiye sɔrɔ joona ale bɛ diɲɛ yɛrɛ a ka sara kɔ i bɛ papiye sɔrɔ fana o yɔrɔ bɛɛ sama badara ali min filɛ laturu kɔnɔ a ɲɔgɔnna laturuden ɲuman tɛ yen badara ya n'i bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ n'i bɛ tunga kɔnɔ e ka badara ci i ka gileki kɔnɔ ɲɛfɛla la ani kɔfɛ ɔnhɔn
a ci gileki ɲɛfɛ ani a kɔfɛ m'a fɔ i k'a ci kɛnɛ ma n'i bɛ ka tile mɔgɔ ma o ka siran ɲɛ dɛ a kɛ gileki kɔnɔna na a yɛlɛma ɲɛjugu kan i k'a ci i ka sɔrɔ k'a yɛlɛma k'a don n'i b'a don ya depuis i bɛna e kunkolo don a kan na a fɔ badara e de ye laturu so tan ni wɔɔrɔ jigisoden ye o ka ca o ye n'i ye laturudala ye badara ne bɛna n jigi sɛmɛ e la ne kɛtɔ filɛ ka n sutura ni gileki ye cogo min na ne sutura ni dugu in kɔnɔ wariko la baarako la i hamiya min ye o fɔ ya i ka a don i kan na n'i bɔra ka taa baara ɲini n'i nana wula fɛ k'i ma baara sɔrɔ i ni baara kɔrɔya mana so kana malo yɛrɛ telefɔni ta i k'a fɔ arajo sigida kunkan na ko lasi n y'a kɛ bi a ma jaabi n'i y'o fɔ n bɛ laturu ci n b'a jɔ pewu n'i ma ɲɛ n bɛ don arajoso la n bɛ don ni fayida wɛrɛ ye Yan ne y'a fɔ i ye n ko foyi foyi t'o tɛ si bi awɔ c'est pas possible sama n'i ye nin kɛ ya ala tɛ sɔn i ka tile tan ni wɔɔrɔ kɛ o jamana kɔnɔ fiyewu ko papiye t'i bolo a ma sɔrɔ o kuma t'a la ka du dɔn ma tun an b'a fɔ dɛ a bɛ fɔ o bɛ kɛ ko ɲinan san mɔgɔ bɛɛ ko ɲinan san ka gɛlɛn ya an kɔni tɛ an tɛ se ka bila ala la fiyewu parce que n'an ko an bɛna bɔ ka taa fɛn min ɲini kɛnɛ ma ya ni ala ma fara an kan an bɛ to kɛnɛ ma o b'an wele ko dɔ nana n'a ye so kɔnɔ dɔ ye pando ɲɛnatigɛ fila ni eremoroko batiri kurakura ka taa jigin ne ka so ne voyagelen samakɛ Tele min nana bila ne ka so waa kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ de don ne arajo sigida in kunkan de don terrain min sɔrɔlen filɛ nin ye o don salon sunkalo la ne donna e kan yan ne terrain papiye fila ye o dɔ ye ninnu harami ye o kɔfɛ a tilala ka terrain naani di yan a bɛɛ sɔrɔla yan de bon samakɛ anw tɛ se k'an kɔ don arajoso la n'an kɔ don alaya an bɛ ɲɛ yɛlɛma yɔrɔ yɔrɔ y'a minɛ min b'an bolo olu bɛɛ bɛ yen an dun tɛ sɔn olu ka tila an na ala ka ne kanumɔgɔ jigi to samakɛ n ye nin min di mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ tunga kɔnɔ i b'a kɛ k'a lajɛ même n'i tɛ tunga kɔnɔ fana parce que e bɛ fɛ i jigi ka tugu i y'a ni toraga ka nin kɛ a ka ca ala fɛ i b'a ye i ni maa o maa bɛ jɛ kelen kɔnɔ o tɛ se k'i janfa ni cɛ ko k'a b'i furu sa sini badara ali ci k'i jigi d'a kan i k'i ka gki dɔ ni dugu jɛra taa cɛ ɲininka n'a ko i ma n ye mun f'i ye kunun ya n bɛ laturu ci n b'a jɔ i y'a fɛn dɔ bɛ yen anw yɛrɛ bɛ tila ka taa sigi so k'a fɔ ko mun na an tun bɛ ka nin fɔ o ɲɔgɔn de filɛ nin ye tan lasi
mɔgɔ caman ko i ka bolifɛn nasi awɔ an yɛrɛ tun bolo an b'a sɔrɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la ɔ nka hali n'a ma sɔrɔ bi awɔ i ka bolifɛn nasi mhm. an mago b'a la samake o b'a sɔrɔ tarata don mhm. n'i y'a ye a ma sɔrɔ bi mhm. fɛn dɔ de don kelen munna a ye retard de la dɔɔni o dépend n ye dɔrɔmɛ kelen kelen min layiru ta dɔrɔmɛ kelen kelen ninnu filɛ baara dɔ de b'a kɔnɔ o de ka gɛlɛn kojugu n'i y'a sɔrɔ ne tun bɛ se ka n da waga k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen kelen ninnu n'i y'a kɛ tan k'a da janfa ma min k'a bɛ jaabi ne tun b'a fɔ kanumɔgɔ k'a ɲini u yɛrɛ o k'a kɛ mais baara dɔ de b'a la o ka gɛlɛn o fɔ ka g diɲɛ ɲini ka gɛlɛn dɛ mm. ka diɲɛ ɲini k'a sɔrɔ hali mɔgɔw b'a dɔn lahara ɲini ka gɛlɛn bɛɛ b'a la ko aa ko sunkalo ko sun digira ne na dɛ o tɛ ka sun don diɲɛ baraji kama o n ko lahara baraji de don lahara ɲini ka gɛlɛn cogo min na diɲɛ ta ka gɛlɛn n'o ye donc fɛn o fɛn bɛ se ka diɲɛ d'i ma a ka gɛlɛn o de kosɔn dɔrɔmɛ kelen kelen ninnu ne y'a layiru ta déjà n ye n profité o fɛ o de nana ni baara in ye dɔɔnin samakɛ n kɔni nana ni bagan dɔ kɔni ye n delila ka ɲɔgɔnna di n y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka n weele k'a ɲininkali kɛ ale yɛrɛ dama n'i y'a ta taa kala k'a kɛ kun saba ye samakɛ ni wula sɔgɔmada fɛ a kun saba don ni bolimafɛn sɔrɔli ye a kɔni man ca kosɛbɛ n bɛna kɛ preuve ye fɔlɔ parce que ya ne delila ka nin kɛ n yɛrɛ nɔfɛtɔmɔgɔ ye n ko ne bɛ fɛ kalo min jɔlen filɛ sani o ka sa aw bɛɛ ka moto sɔrɔ aw yɛrɛ ka sɔrɔ a ma san bilahi talahi an bɛ sunkalo kɔnɔ maa maa y'a kɛ a bɛɛ a jaabira bɛɛ bolo n y'o kɛ cadeau ye pour que k'a jira n bɛna sigi fɛn min kan mɔgɔ si tɛ se ka na aw nɔfɛ k'a b'a fɔ ko lasi tɛ nin dɔn aw fɔlɔ de b'a f'u ɲɛna a ye na lasi bɛ se ya i bɛ fɔlɔ k'o de kɛ sigiɲɔgɔnya na minnu bɛna e tɛ malo tuguni o bagan ni min y'a sɔrɔ a d'a ma n'i y'a don i cɛ ma n'i yɛlɛla moto kan n'i ye accident kɛ min b'i kunmabɔ n'i yɛlɛla bolimafɛn kan walima a bɛ e cɛ ma ko dɔ de filɛ ka t'e minɛ ka tɛgɛ ci i tulo kɔrɔ i y'a nɔ ne ta tɛ o ye ayi n m'a fɔ n bɛ dɔn dɔnni bɛɛ ye dɛ i y'a diɲɛ sera yɔrɔ min ma an bɛ baloko yaala si jan t'an na o bagan min de bɛ k'a fɔ yala a bɛ se k'a bila ka taa tunganamaw fɛ yen samake n'i ye nin bila ka taa di tungarankɛ min ma a m'a fɔ ko k'a bɛ ka baara ɲini yan n'a y'a don don min a ka to k'a compter a bɛ taa se tile tan ani fila ma yɔrɔ o yɔrɔ i y'a a bɛ baara kɛ ne de ko ten a tɛ yɛlɛma kulubali samake diɲɛ sera yɔrɔ dɔ ma sini don wa bi don wa anw tɛ ala ye k'a dɔn yɛ an fana ka taa ka sɔrɔ an ye nɔbɔ ko dɔ laban ye an ta kana kɛ commencer dɛ diɲɛ developera o ma karamɔgɔ bɛ ka vitesse min ta ni sagi hali dɔw tɛ ka bɔ ni sagi ye tuguni ala ni maloya fɛ yeah ni ala sɔnna ala ka bɛɛ lajɛlen jigi tugu samake diɲɛ sera yɔrɔ min ma sisan karamɔgɔ n'i m'a kɛ i y'a ye i bɔtɔ hali i muso tɛ bɔ i bɔ kuma kalama ne y'a f'i ɲɛna n ko fɛn min ka jugu karamɔgɔkɛ ma o de ye hakɛ ye o devier cogo t'i bolo a deviation ye jumɛn ye kana don a da fɛ yɛrɛ o ka fisa n'a nana kuma min na n b'a kɛ cogo di o don na minnu kun tugu b'i kɔ i n'o dɔ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ i y'a ye i bɛ dɔw ye bɛnna ni kɔdiwari frontiere la dɔw bɛ tɛmɛ burukina kan u ɲinɛ ma yanni o don cɛ o ya min ka di adamaden ye i ka to i ka denbaya kɛrɛfɛ o de bɛ laban o. bandiya tɛ foyi ɲɛ ayi ayi ayi an ka dɔnni kɛ ni tiɲɛ ye i y'a ye i bɛ mɛn ka sɔrɔ wari t'i bolo tiɲɛ aa o b'a la n ko mɔgɔninfin e de bɛ baara kɛ ala b'a jaabi ne ko e ka na ni miliyɔn kelen sanko n bɛna baara k'i ye yanni i ye miliyɔn kelen di ne ma sisan ne bɛ joli di ala ma o k'a jaabi o fana kan ka fɔ dɛ ne kan k'a fɔ karisa ne de bɛna baara kɛ mais ala b'a jaabi n'i nana ni miliyɔn ye ne bɛna tila ka waa kɛmɛ di ala ma parce que o de b'a jaabi mais o kuma tɛ bɔ i da ala tɛ mɔgɔ ka baarakɛbaga ye koyi a tɛ maa si ɲɛsira la fana mais n'a ye barriere da i y'a garidi t'i bolo min b'o wuli abada min dun bɛ na n'o barrière ye e b'a dɔn ɔ y'a n'i ma don o da fɛ ala tɛ barrière bila i ɲɛ o abada ala ko ko e k'i ɲɛma jɔ i ka diɲɛ lajɛ fɔlɔ yanni i ka taa a nɔfɛ samakɛ tile kelen ka da don dugukoloko kuma na ka du tɛrɛn san k'a jɔ a fɛɛrɛ bɛ cɛ kɛmɛ kɔnɔ mɛ bi kɔnɔntɔn ani wolonfila diɲɛna o kɔ saba ta o bɛ kɛ histoire ye mɔgɔ ba kɛmɛ bɛ tila ka bɔ o kalama dugu mɔgɔlankolon ka ca dɛ mɛ dugu mɔgɔ ɲɛnama ka ca ni mɔgɔlankolon ye sinon ni dugu mɔgɔlankolon cayara ni mɔgɔ ɲɛnama ye dugu bɛ wuli de o de kosɔn n'i y'a ye bi dɔnni lagosira juguya de cayara a kɔnɔ mɛ ɲuman fana de cayara ni juguya ye o de kosɔn dɔnnimɔgɔw bɛ ka débrouiller hali sisan wa diɲɛ bɛ laban ni dɔnni kelen de la a tɛ se ka bila fiyewu n'a bilala a tɛ ɲɛ anw kelen kelen minnu bɛ yen karamɔgɔ koyita ninnu ɲɔgɔnna nuhu ninnu fula gɛrɛbugu ninnu zu ninnu samakɛ anw bɛ fɛn ɲɛnama a bɛ kuma anw sigilen ɲɛna hmm? awɔ hmm. mɛ ala ka ni kanumɔgɔw bɛɛ jigi tugu inshallah baga ni maa maa y'a sɔrɔ tunga kɔnɔ hmm. i bɛ bamakɔ yan i ka seli nin y'a kɛlen i b'a fɔ ko sadiri jɛgɛ kɛnɛ jirantɔ la a bɛ diya ka tɛmɛ o kan Ayiwa a diyara n ye kosɛbɛ bagan in ala k'a to maaw k'a nafa dɔn ni minnu y'a sɔrɔ olu k'a jɔyɔrɔ ye sabula fila wɛrɛ t'a la koyi n'i y'a ta a kɛcogo la camancɛ dɔrɔn ma ou bien a bɛ se ka don n'a y'i diya i b'a don bolo la n'a y'i diya i b'a don i camancɛ la a bɛ nin bɛ mɔgɔw ɲɛ tana t'a la yɛrɛ a ye tana t'a la daw numéro deux ko ten ko fɛn min dilanna nɔgɔ la i bɛ ka tɛnɛ jumɛn de ɲini a la ayiwa ka ca ala k'a faamuya koɲuman ni ala sɔnna karamɔgɔ lasi an balimamuso dɔ ko le dix ko e tun ye sɛbɛnden dɔ labɛn ko ni musow y'a sɔrɔ ne ko n ko tiɲɛna a kuma kɔni an ye baro caman kɛ o kɛra nka kuma taara ne kan samakɛ tiɲɛ don ne tun ye sɛbɛn in kofɔ mɛ ala y'a kɛ a panna n kunna dɔɔnin munna parce que ne y'a baara daminɛ baara yɛrɛ kun banna mɛ ka taa a ta parce que n'i y'ale baara i b'a bila kungo kɔnɔ a bɛɛ baaralen de don furaburu de sanfɛ ka sɔrɔ k'a baara kɛ samakɛ n'i y'a don i kunkolo la cɛ min ko ko a ka sira t'i la n'ale y'i ye a bɛ fili k'a fɔ k'ale ni min delila ka nin kuma kɛ ne bɛ ka ne y'a ne y'a dalilu sɔrɔ min bolo ne ko n ko n bɛn'a dilan k'a di arajoso mɔgɔw ma n ko k'a di musow ma a ko Lasi kan'a kɛ a ko mun na aw yɛrɛ de bɛ k'aw ka valeur ben ne ko ee n ko tɔgɔ min b'an na bi mm. n'a kun bilala ko ni min nana an ka so an ka nin kɛ ka di u ma tɔgɔ min b'an na an t'a sɔrɔ hmm. ya hmm. n ko lɛtiri de kun bɛ ci n'a sera don min hmm. min y'a ci o tɛ pressé o kun tɛ ya mais bi jɔn bɛ ka lɛtiri sɛbɛn bi depuis e bɛ ka nkalon tigɛ sisan téléphone b'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ de yɛlɛmana ni diɲɛ yɛlɛmana ka taa fan min fɛ n'i ma taa yen fan fɛ yan i bɛ tunu i tɛ lakodɔn tugun yɛrɛ mun yɛrɛ nana arajo kuma yɛrɛ tɔ diya an tɔw ye bi parce que an nana ye bantiya de développera kojugu cɛ ya wa min kɛra banti ye bɛɛ daw fana na ne tɛ jigin kunfin na koyi kunfin k'a ka wari ta ka taa di karamɔgɔ ma n'a tɔɲɔna ne tɛ jigin kunfin na parce que a t'a dɔn ale ɲɛna k'ale ɲɔgɔnna hɔrɔn de sigilen bɛ k'a makɔnɔ ɔ anw dɔw b'a fɔ tuguni e ko karisa jo bɛ kara na y ya o man ɲi a t'a dɔn n'a kun b'a dɔn ale yɛrɛ kun b'a k'a yɛrɛ ye a ka so kɔnɔ ɛɛ Lasi n bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔ la ni ala sɔnna a yɔrɔ in na ne bɛ maa caman bɔ fili la sabula i fura dama bɛ ne dɔn k'a fɔ n'i ye wari ko kuma kɔni fɔ waati caman ne b'a fɔ n ko wari baara dalilu ne tɛ mɔgɔ encourager ka d'a kan tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ mɔgɔ dɛmɛ a la n tɛ maa bila mɔgɔ ɲɛ vraiment k'a fɔ ko i ka taa wari baara ɛ ni dɔ nan'i sigi k'ale mago bɛ miliyɔn kɛmɛ saba la mhm. ɔ dɔ ko ko miliyɔn kɛmɛ saba dalilu b'a bolo ɔ ka sɔrɔ o yɛrɛ bɛ ka gɛn sen tɛgɛ la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di ala k'ale ka go an b'a f'u ye ko u k'u hakili sigi ne bɛ caman bɔ fili la dɔw yɛrɛ b'a la k'a fɔ k'u b'u ka du terrain ta k'u ka taa kɛ ka nafolo baara kɛ a caman Samakɛ depuis ne n'e ye ɲɔgɔn sɔrɔ temps min kɔnɔ 2018 kɔnɔ n ko ɛɛ 2019 n ko Samakɛ ne tɛ nafolo baarakɛla ye i y'a fɔ mais ni n fana ye jigiya dilan ka d'i ma n k'i bɛ sa i b'o sutura kɔnɔ bisimila o man di anw afirikɛnw de ye o b'a fɔ ko ee ko ni n dɛsɛra n dɛsɛra i b'u to yen o bɛ tila ka n'a f'i ɲɛna ko karisa ko jaa tɛ ne kun bɛ laban karamɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'ale bɛ se nafolo baara la dɛ ya ala ni a kuma kojugu f'a kan bɛ sisi parce que n'a ma kuma a tɛ dumuni kɛ